ka m dụọ gị ọdụ kama gị na madam ya ese gị na ọga see kama gị na madam ya ese na ọ bụrụ ikpebiena na gị na mmadụ ya eserili okwu kama gị na madam ya ese gị na ọga see alo ka m na-atụlụ gị ife ahụ ọkwa ịma na gị na ọga see madam kwechili na ị ya ana ị yakwa ana o mana madam kwuo na ya ana ọga na-asị gị gị weta afịa ọga gị ka ị sọplai ya na ya ya ego e nwee ndị nọ ebe a na-elesi ndị ọga afịa n'ime ahịa ije na warehouse ibulu afịa ọga gị lesi ọga ọzọ some ndị ọga ee ịtali chineke ya apịa ụnụ ọ ya dị egwu maka na ụnụ na-ana ụmụazị a n'iyi Ndị be anyị ụmụnne m ekene m unu ama m na unu niile pụtakwara ọfụma n'ụbọsị nke taa onye ụkọchukwu unu na-afụkwa n'ebe a bụkwanụ Venerable Prince Chukwuma bụkwanụ onye nke eji papa ụmụ bọyị wee marụ ọ bụkwanụ onye ụkọchukwu na Anglican Church nke dịkwanụ n'okpuru Nnewi onye ụkọchukwu a bụkwanụ Venerable Chukwuma na-akụzikarị ihe gbasara ụmụ bọyị. Ya ka e ji akpọ ya papa ụmụ bọyị. Ọ na-akụnye mkpụrụ ọma n'ime ụmụ bọyị nakwa na-akụziri ha egwu Chukwu na ọ bụghị nwatakịrị nọọ na bọyị, ọ rụọnụ ụlọ enu, ọ rụọnụ ụlọ ana, ọ nụọ na nwaanyị, na nzuzo nzuzo ọ gị ama mma. Mgbe a chọpụtazie, esemokwu adịrị ọga na nwa bọyị. Ọ. ụkọchukwu emego ọtụtụ ihe na ndụ ụmụ bọyị o nwekwanụ nwa bọyị ọga ya na-emesi ike nwa bọyị a eje jekwurie ọ gwakwanụ nwa bọyị ihe ọ ga-eme o nwekwanụ nna ukwu ee nwa bọyị ya na-emesi ike nna ukwu ejekwurukwanụ em nna ukwu a ga-ejekwanụ fụ papa ụmụ bọyị a bụ venerable chukwuma o jekwanụ gwa ya ihe ọ ga-eme O dozigo ọtụtụ esemokwu dịịrị nna ukwu na ụmụ bọyị, dozikwa ọtụtụ esemokwu dịịrị ee eh, em, ee, eh, ụmụ bọyị nakwa nne ha ukwu. Nekwanụ anya n'ihe na-eme n'ụmụ ikorobịa anyị kịta, unu afụ na ọtụtụ n'ime ha achọghịzị ị na-agba bọyị ka ebute ego mbute, mana mkpụrụ ọma a ọ na-akụzi, mkpụrụ a na egwu Chineke ọ na-etinye n'etiti ụmụ ikorobịa anyị a na ụmụazị anyị na-eto eto na-eje bọyị emego ha na-anọnwụzi na bọyị, na-anọnwụ na-agbakwanụ mbọ rube isi Nke bụ onye gbachaa bọyị rube isi, e jiri nwayọọ mee gịnị? Setịlụọ ya. Ka m hapụ unu ebe a ka unu gee ihe papa ụmụ bọyị a na-agwa ụmụ bọyị. Ihe onyonyo a ga-akụziri anyị ọtụtụ ihe nakwa ụmụ ikorobịa anyị na-eto eto na-eje bọyị ma ọkwanụ ndị ka nọ na bọyị. Ndewonụ, ka anyị gee ya. Daalụnụ.
ihe nwe nke gị o ego ahụ i sevu ya agbali n'anya gị I'm telling you if i were you enwe capital nkụziri fa na fellowship anyị kaba ahụ bịa fellowship sunday ịbịa fellowship ahụ one year your brain ya reset i'm telling you ndị ọga nyelu na ya aka o nwere ndị ọga na-ada eme m ihe m ji amụ amụ enwere ọga nwa ya nwoke meelu isi ike ịma ife o ji nye punishment ị ya ejezi fellowship ụmụ bọyị nya ka o ji enye punishment mbọsị mụ na ya fụrụ ọ sị m na ya sị ya kwụsịgodu fellowship ahụ until isi ya jụọ ya oyi nsị ya ọ na-abịa afịa ọ sị m ee nsị ya fellowship ka iji enye ya punishment na mma anọ ibulu ikpe bịa maka na gị ka m na-enyere aka gị nwa bụ ọga ebe ọ na-amụta ife isi ya eji jụọ ya oyi ka iji enye ya punishment

be faithful in what belongs to another person if business ọga gị ahụ dị faithful na ya gbaa mbọ ka ike gị ha capital nkụziri fa mmadụ ji abụ ọgaranya ịma na e some of us che na ihe eji abụ ọgaranya bụ money capital money capital bụ the least money capital epeka ọ bụghị ya ka ị need first the first character you need ihe eji bụ ọgaranya capital eji azụ ahịa you need bụ ihe a na-akpọ knowledge capital ị ya-ama anya afịa ihe ahụ ị na-azụ mara ya mara anya ya tinye uchu na ya jụọ ajụjụ mali ya a na-akpọ ya knowledge capital ọ bụhọ ịgbaana bọyị 4 years ịmabeda afọ ahịa unu na-azụ ịmahọ nke egosi gị fake gosi gị original ịmahọ egosi gị china gosi gị japan enweghị ife ịma eyi mba ịbụ ọgaranya gị fịara ahụ ọsọkwa ya sị ebunye gị 20 million dollars ọ bụhọ money capital ka ị need first ụmụ bọyị ihe ị need first bụ knowledge capital and ọ ya bụ first settlement ọga gị ya emelu gị first settlement ọga na-emelu nwa bọyị bụ ịkụziri ya afịa ụmụ bọyị na-anụ ihe m na-ekwu ịkụziri gị afịa ya bụ first settlement na ihe ahụ ọga gị na-azụ n'ịmụtali ya ihe ahụ ọga gị na-azụ n'ịma anya ya ya bụ your very first settlement n'ịma anya afịa a na-akpọ ya knowledge capital the next capital you need bụ relationship capital some ụmụ bọyị n'ebe a ọga ọzọ gwa gị okwu ịkpalịa ya so onye ị na-erespect bụ ọga gị ị makwa ebe ikuku ya esi bịalugo enwe ka ọga ọzọ si sị gị nna nyegodu m ihe dị ebe a ị sị ana m agbalụ gị boy the very capital ọzọ ị needi bụ relationship capital gị na ndị mmadụ esezina okwu gị na customers esezina okwu gị na madam esena okwu ụmụ boy ka m dụọ gị ọdụ kama gị na madam ya ese gị na ọga see kama gị na madam ya ese na ọ bụrụ i kpebiela na gị na mmadụ ya eserili okwu kama gị na madam ya ese gị na ọga see alo ka m na-atụlụ gị ife ahụ ọ kwa ị ma na gị na ọga see madam kwechili na ị ya ana ị yakwa ana o ị na-anụ ihe m na-ekwu ọga sị m ma akpọna nwa a, madam sị ya akpọna ya mbanụ da- darling why madam ya emegide ife fụ na akpọnaha gị mana madam kwuo na ị ya ana ee bro bro ị na-alụola ọga kwuo ka isi wee na ọ gaghị azọnwu gị maka madam ma eyi- etu ọ ya-esi mụnye ụnọ ọkụ ọ mụnye ụnọ ọkụ ọga sị nwa a nabazie ka m zuo ike maka nwa boy emeghe n'ọnụ enwe onye nke a chụrụ last two years

ọga ya na-edi nke ahụ ị ma ihe lapụtazi the boy o je kpalịa madam madam sichaa nni bu ife a nwa boy meghee ego taa ọ na-akpọ ọnụ ya wee maka ọ ya bụ manager sị ndị ọzọ na ya ya eli nni a na madam ebuteghị ya n'oge ị ma na a na-ekwu ihe ụfọdụ ọ dịka o meghe eme nwa boy sị na ya eli nni na madam

ị ma na a na-ekwu ihe ụfọdụ ọ dịka o meghe eme nwa boy sị na ya eli nni na madam ebuteghị ya n'oge ọga ya wee chetazi ohi ọ na-ezu ya m wee jụba ya ọ sị m ee na ya bata na packing store na afịa ọ na-ekwukwanụ bụ afịa wụsasị na ala a na-azọ ụkwụ enweghị ife eji ya eme m sị ya afịa dị na packing shop mmadụ ka ị sị na enweghị ife a na-azọ ụkwụ m wee jụọ ya ọ n'Orie Agbọ ka ọ dị a na-azọ ya ụkwụ nya ke na ọ na chata junction ka dị afịa dị a na-azọ ọ sị m na ọ na packing store m kpọ ya m kpọ gị ọ za m sị akpọ na nwa akpọ na ya ana m asokwa m fụ ha anaghị so before i bute m case ọga gị ị ya-adị sure maka enwere ụdị alụ ị ya-eme atụọlụ m ọga alo sị kpọnaa gị before ị corrupt ndị fọrọ afọ the way to rise is service agaa m through bible fụ na mmadụ niile anyị na-anụ afa ha na baịbụl na ha mere ọfụma bụ service you must serve to rise ọ ya ka m na-agwa gị na ọ bụ na chineke meelu gị ebere ị na-agba bọị ihe ọ pụta bụ na chineke tina gị na line ebe ị ya-anọ wee bụrụ mmadụ that is the meaning Rise. Now, enwelu onye a na-akpọ Elisha na Baịbụl. Ị ma onye a na-akpọ Elisha? Ị na-agụ Baịbụl ụmụ bọyị? Ị na-anụ maka Elisha? Enwere ọga Elisha savụ, ị ma afa ya? elijah ụnụ na-agụ baịbụl eh? ụmụ bọị kụọlụ nụ onwe ụnụ aka ụnụ na-agụ baịbụl yes elisha savụlụ ọga a na-akpọ elijah na-ege ntị ị ghọta ihe m na-akụzi taa ndụ gị kwesịrị ịgbanwe now elisha savụlụ elijah many years and the bible gwara anyị na service nke a bụ na elisha na-abụ Elijah chọọ ịkwọ aka na Elisha na-agbasa ya mmiri o wee kwọ aka ọ savụgide ya oo e luo ọbọsị Elijah ya-ana Elijah chọọ ka o setụlụ Elisha o wee jụọ Elisha gịnị ka m ya-eji setụlụ gị m chee na Elisha ya-asị ya nye ya ego nche na Ịlaịsha maka ọ bụrụ m ka ọga m jụrụ gịnị ka a ga-eji setụlụ gị asị m ya ọga ị fụrụ ana gị ahụ dị n'Ụmụdim si weli ya setụlụ m mana ọ bụghị ya ka Ịlaịsha narị ya o ị ma ife Ịlaịsha narị ya Ịlaịsha si ya amala a na-eso gị i ji eme ọfụma na biznes nye m ya dọbụl ọ ife a ka ụmụ bọị aha achọzi ụmụ bọị ada achọ ya enwere amala na-eso ọga gị o ji bụrụ impọta o ị na-anụ ihe m na-ekwu enwere amala na-eso ọga gị o ji bụrụ landlord mana ị na-achọ ego mana nwa bọị dị ka Elisha si ọga ya na ihe m chọrọ from you bụ amara a na-eso gị anointing a na-eso gị gị nye m ya dọbụl maka na ọ ma na o nwee amara ahụ na-eso ọga ya na ọ ya-emenwu ife ọga ya mere nwa bọị ihe m chọpụta bụ na i we humility na-eso ọga gị were eziokwu na-agba bọị agwachakwa nga ọzọ enwekwa ndị ọga dị bad hapụ fa na ndị ime afịa na-afụ gị ndị ime afịa ha na-afụ gị enwere bishọp anyị nọ Amichi a na-akpọ ya bishọp Ikeakor enwere ihe ọ kọrọ anyị one day

bụ a wicked man ọ kwa ị ma na e nwe ndị ọga dị wicked ụmụ bọyị fa ka nkụ n'afịa ee eh. ndị ọga a sị na ndị ọga dị wicked ka nkụ n'afịa anyị ekpe ekpere ka ndị ọga a kwụsị dị wicked n'aha jizọs unu agbasasịna ụmụ bọyị wicked na ụmụ mmadụ ka ha bụ ọ dapụta na nwa ahụ gbaalụ ọga dị wicked boy after eight years na boy ọga ya si na ọ ya-achụ ya ndị ime afịa na-agbagharị ọga ya chụọ ya the boy naluo ọ ma ife ọ ya-eme na village ọ na-egbukwa akwụ ọ na-egbubu bifo o jebe bọị ofu nnukwu ọga ha ncha na-azụ afịa wee ọ nọ obodo oyibo mgbe ihe niile a mere na kọlọchi anata na-enezi anya ọ ha afụ the boy maka a ma ya sị nwa na-agbalụ ọga ya mbọ ọ jụbazi sị ya nwere nwa bọị ya ya ha afụzi jụọ ese ha sị ha na ọga ya achụghị m ndị mmadụ bidozie kwube the man ha nnukwu ọga ahụ wee chọba nọmba the boy ị ma ife o yili ihe o yi bụ na Innoson na-achọ nọmba gị maka ọga ahụ bụ na level Innoson ọ bụọ level ọga gị ọga gị ka na-emechi afịa ọga ahụ wee chọba nọmba nwa bọyị a wee kpọọ ya sị ya chighata Lagos ọ sị ya na ya ejighị ego ọ dọwili ya ego ị mara ndị a amaghị akwụ ya ụgwọ moto ọ dọwili ya ego sị na ego moto ya chighata Lagos o chighata Lagos ọ kpọọ ya na ọga ya jụba ha jụchaa bachala ọga ya mba sị ya gabazi ọga ya gaba the man wee nee nwa ahụ anya wee sị nwa ahụ na the only thing bụ ihe ji gị ịbụ ọgaranya from now the boy sị ya gịnị ọ sị ya trust na ihe ya eme na ya bụ ọgaranya bụ n'ihi ị betray trust m na-enye gị kịta ọ na-eche ka ọ sị ya jee shọọ shop ọ sị ya jee shọọ warehouse na-ege ntị ọ ya ka m ji gwa gị ikwena ka attitude ọga gị mee ka ndị ime afịa malụ gị as a bad boy kọtụ ụmụ bọyị ị na-aba ya aghọ gị afịa o kọtụ ụmụ bọyị ọ dị n'ime ọ dị na motor parts e nwe ndị sị na ọ dịghọ na ya kịta ka ị malụ ndị nọ na kọtụ ahụ ị ma na ọ dịghọ wenye aka enu ka ị fụ ndị anọ ndị anọ ọ ndị nọ na kọtụ ahụ sị na ọ dịghọ kọtụ ụmụ bọyị dị ọ mụ na-ekpe ikpe e nwe nke balị ya bacha ya ọga ya kwuo okwu nwa bọyị edu peti ọ chaji ya chaji ọgụ chelu e ọ bụ ọkwa na ị chaji ọgụ melugo ọgaranya o n'ịgba dimkpa ee eh, jee kwụọnụ ụgwọ flat na ọ bụ na ị kpatana ego ọ kpọchighata ya sị e jee chọọ warehouse ọ chọọ warehouse ọga ahụ wee select ya afịa ịtọ kacha aga afịa na product ya made the boy sole distributor na Lagos sole distributor so afia ahụ nata ha na o muvuo ya na warehouse the boy warehouse a na-ekwu bụkwa ọga ahụ kwụrụ ụgwọ ya 5 years sị the boy o mezie expire ya kwụbazie now ọ sị the boy na ya ya-emelie ife a 5 years so ya jiri 5 years ya developuo product nke ya na after 5 years ya akwụsị true life story ka m na-enye gị ya ị ma reason mgbe the boy na-agba boy ndị nọ n'ime afịa ma ya as a good man mgbe m kpọrọ ndị naspa ka m jụọ ese chidera mgbe ọga ya jụ na ọ ya-esettle ya m kpọọ ndị naspa ọ kwa ndị motor parts kwa machine parts nwee naspa m kpọọ ndị naspa ka m jụọ ese the boy sị ya na m chọ isettle the boy mana m chọrọ ịma ma the boy ọ na-eme ụdị ife a ị ma ihe ndị naspa gwa m ha sị m papa ụmụ boy na ọ bụ na m chọ inye the boy 10 million mụ just nye ya mana m sị ka m bịa jụọ ese the boy n'ime afịa na ihe m ma-anụ maka the boy ya-eme m ọ bụ na m chọ inye 10 million ma enye 100 million ihe a bụ ihe ndị naspa gwa m sị m ọ bụ 10 million ka m nwee mụ nye the boy n'obi ọcha mana m bịa jụọ ese the boy na a gwakata m how good the boy dị instead of 10 million na m ma-eje chọ 100 million nye ya ndị naspa ji aka fa ekwu ihe a n'isi nwa boy yet ọ gbara a wicked man boy mana mgbe ọ na-agba boy ahụ o kwe ka character ọga ya metọọ integrity today chidera nọ china many people na-etili ọ na-ebunata many people afịa now o wee nye three lines kacha aga afịa ma the worst thing o melu line ahụ o nyelie bụ line ọga ya na-azụ ọ line ahụ mele ọga ya ọgaranya so ọga ya jezie na nke importer ahụ sị ya mba ahụ na onye ihe ejegotezie na nke ya nọọsụ the boy na-elie ịgbagharịcha before ka ọga ya na-eme mgbe the boy na-akọ ihe the boy sị na ọga ya na-abụbu ọ chọọ odui mmadụ e mechaa o doo ya anya na ife a ga-akwụsị gboo ọ walk up bịa yọọ the boy sị ya biko ya gbaghara ya kọọ ihe ọ kọrọ the boy sị ya na nsogbu adịghị ọ na afịa ka a na-azụ ọ kwụọ ya ụgwọ ya supply ya ya afịa na ya- na ya butere ya ka ya lee ya ele ma ọ mejọrọ ya ma ọ mejọghị ya na ya ya ele afịa mana ihe ọ na-eme bụ na e nwe ndị ọ na-ebu ihe ha lee ha kwụọ ụgwọ ọga ya bịa ọga ya na-akwụ cash na ihe ebu ewepụ now ị fụrụ ihe mere ihe niile a o kweghị ka character ọga ya metọọ ya

ịchịkọ fellowship ụmụ bọyị geenụ ntị ka m gwa unu afụgo m ndị gba bọyị na nnukwu company eji 7 million settle after 2-3 years ọ na-anya keke afụna m ndị eji 500,000 settle ha na-atụ afịa afụgo m the two afụgo m the two nke mbụ nke ịbụa m chọrọ ịgwa gị bụ na some of the things a m na-akụziri gị some of you bụ ọbụbụ ọnụ na-eso ha okwu mmadụ kwubi na be ụnụ na mmadụ aya esi n'ezinụlọ a pụta i lee na be ụnụ onye mee ka ọ na-arise ọ daa onye jee bọị ọ nata ngị nwa fọkwa kịta a bọyị ị na-agba anaghị ekwe ya ọnụ ọga gị achọbụ onye ịchụ ya ịchụ gị ọ na-aṅa ọ maka gị ka anyị ji kpọọ program a ọ maka gị e nwe ndị a ṅụụlụ iyi sụọ ọfọ na be ha na mmadụ aya esi n'ezinụlọ a pụta so ị na-eko ife ị na-eko i che na ọ ngị nwa i che na ike ka ị na-akpa ka ihe i ji bịa ịgba bọị friends gị niile bụrụ ndị isi akpụ ị da afụ ezigbo mmadụ ya bụ o nwe ka i si sị ya na na na ihe m lụlụ ọga anyị ọ sị gị mba mba mba mba ịnidiri ụdị ọhịa ọ ga na-asị gị gị weta afịa ọga gị ka ị supply ya na ya ya ego e nwe ndị n'ebe a na-elesi ndị ọga afịa n'ime ahịa i jee na warehouse i bulu afịa ọga gị lesi ọga ọzọ some ndị ọga ee ịtali chineke ya apịa ụnụ ọ ya-adị egwu maka na ụnụ na-ana ụmụazị a n'iyi afịa ị ma na a na-ele 25,000 ị sị ya bute ka i nye 10,000 ọ na-asupply gị what kind of human being are you ị ma na nwa mmadụ ka ị na-ana n'iyi maka na enweghị ife ezoro ezo anaghị apụta ife one day aka akpalụ ya bụ nwa ọ naa bọị and ị na-ego ya ị na-akaba ahụ ka a ghara inwe evidence so that a kpọọ gị afa ị gọnahụ ya ọ naa bọị enita o ligo na-egbu akwụ ọ ya echeta na ewepụ gị na ya ka ya gbacha na bọị onye deceive na go na anya na bọọlụ enyi m nwoke ya bụ pg ndị ọdịda nnewichi kịta ọ sị m na mgbe o jee bọị na enwe mgbe a nọkata manager fa akpọọ ha meeting sị ha ka ha naa ofu nna ka ọga taa ụfụ ka ha ncha naa once kelee ife e sị ya na-agba gị n'obi bụ ka ọga gị taa ụfụ ka ọga gị taa ụfụ so emechaa meeting ahụ nya sị fa na ya nwere okwu a sị ya kaa ihe ọ bụ ọ sị onye a ngị nwa na uncle gị nwere ego na ị naluo kịta na uncle gị nwere ike ịnọ nọ nọ nọ nọ o nye gị ego sị gị jee zọba onwe gị ngị nwa na papa gị na-alụ ọlụ na o nwe ike isi evute ego nye gị na nyanwa na fa enwedu toilet be fa n'ọnụ ọhịa ka ha na-eje toilet na enwe onye na-akwado inye na ya naa bọị so unu chee na unu anaba na nyanwa ya agbacha bọị and ọ gbachaa bọị some of ndị a na-enugha gị kịta enwekwa ka background be fa dị o enwe ike mama ya wụ nwadiana be ibeto na ọ dị ka ọ dị mama ya eje daalụ nna ya ochie n'ana ọ kpọrọgide ibeto ma gbapụrụ ya 5 million o je nye nwa ya mana ngị nwa side be mama gị ha na-ete nkwụ side be papa gị ha na-akọ ugbo ị na-ege ha ntị enwere ike i ya-emenwu ihe niile a m na-agwa gị n'ike aka gị ọ ya ka iji needie jizọs ọ ya ka jizọs ji bịa ịma na mgbe chineke kere ụwa ụwa dị mma chineke kere ọmalịcha ụwa ụwa chineke kelu dị very fine mkpụrụ osisi na-epulu onwe ya ọka na-epulu onwe ya ihe niile na-epulu onwe ya mana enwere ofu osisi chineke debe na gadin si mmadụ emetụkwana ya aka ihe chineke ji si mmadụ emetụna ya aka ihe niile chineke kere eke sọsọ mmadụ ka chineke nyeru ihe a na-akpọ will power ihe bụ will power bụ power to make choice sọ mmadụ ka chineke nye power to make choice mmadụ ịsị achọrọ m ime ife a ma ọ bụ achọghị m ime ife a ndị mmụọ ozi enweghị that choice ndị mmụọ ozi bụ chineke duie onye ozi o jee mana mmadụ nwere right chineke du ya ozi o kwuo na ọ ya eje after all chineke duili jona ozi si ya jee ninive jona jebe tasis so mmadụ nwere that choice and ka chineke ji debe osisi ahụ ka mmadụ nwee ike na practice that choice so that mmadụ mee ya obey ọ mara na mmadụ chọrọ ime ya obey o wee debe ofu osisi wee sị mmadụ ifulu osisi ndị ọzọ libie mana sọsọ ofu a emena gịnị emetụna ya aka ekwensu wee bịa wee sị mmadụ achọrọ m ịkọwacha ife a ee eh, ekwensu bịa ọzọ ka esi ya na ị bụ agwọ ịma ihe agwọ bu ụzọ jụọ mmadụ eziokwu na chineke si gị elina mkpụrụ osisi ọbụla na gadin a ọ sị ya mba na ọ nke a ka ọ si anyị elina na ọ sị na anyị lie ya na anyị ya anwụ ịma ihe agwọ gwara ya agwọ sị ya ị ya anwụ na-asị ifuru onye a na-asị gị na ị zuo ego ọga gị na mmadụ aya ama ọkwa agwọ ya ifuru onye a na-abụ e duie gị ozi ijewal enwere nke m kpere ikpe ya ọfụla nwa nwa asị ya gbadaa na store ka i gote bread 2 hours ọ pụtabe ọ pụta wee gwa gị na store niile dị na Nnewichi mechili emechi na ya ji ọkpa jee Otolo wee je gote bread ihe ị maha ọ bụ na asị ụfọdụ ị na-ada asị ọ gaghị agafechakwa na line ahụ so kedu ihe na-agwa gị na brain gị ka brain ye mana agwọ ya try ka ọ gwa gị na ife ọ ya-abụ i mee o melụọ gị ahụ agwọ ya-agwa gị na i mee ya na o nweghị ife ya-eme ọ ya agwọ gwalụ fa sị na i lie mkpụrụ osisi a na ị ya-anwụ hapụ ihe Chineke na-akọ na ị ya-anwụ ọ sị gị na ị bụ jew guy nna weta ego ka m sevuolu gị nna mee ihe ibe gị na-eme nna wakwa anya nna mee nka ihe niile a na-akọlụ gị bụ ofu ife ka a na-achọ ị ma ihe a na-achọ ka a lapụta gị nya ka e mechalụ agwọ agwọ wee ghọrịa ha ha wee rie ya bụ mkpụrụ osisi e wee chụpụ fa na the whole garden nna nene the foolishness maka ofu mkpụrụ osisi ka ha ji luzuo the whole garden ego one ka ị ya-esevute ị ya-eji luzuo settlement and ọ bịa ọ na-adị m ee eh, ka most of ndị ọkada ndị ọkada ọ na-adị m ka some of them ọ bụ ndị a chụ na boy maka ha ejiha anya afụ onye bu jeep especially moto gị yie moto ọga ọ gbaalụ boy ị tọna ọ ya-akpọgide gị iyi e nwere nke kpọkata m iyi m gbatuo glass sị ya nna na ọ bụkwanụ m chụ gị na boy ọ sị m idiot ụnụ ncha bụ ofu ife ụnụ ncha bụ ofu ife m sị ya nna eyi m ọga gị ọ sị mma niile eme ka ozugbo ọ zara m ya m manụ onye a chụrụ na boy eziokwu m ma na a chụrụ ya na boy ụnụ ncha m sị ya nna eyi m ọga gị ọ sị m yiri ya eyihe na ụnụ ncha bụ ofu m ma na iwe boy a chụrụ ya since ka ọ bịara ewesa m nna kulukwa down mana ị sị na ị ya-ekulu down wee aka na aka na-emekwa motorcycle hire purchase esikwa na ihe kulu down a ka na-enye keke hire purchase maka ebe a ka ndị achụ na bọị na land agwọ wee na-aghọli ya e wee chụpụ ya na gadin ebe mkpụrụ osisi dị iche iche dị a chụpụ ya maka ofu osisi mmehie wee bata ụwa ihe mgbu wee bata ụwa ọrịa wee bata ụwa igbu mmadụ ịkpọ asị ịgwọ nsị ihe ọjọọ dị iche iche wee bata ụwa ma ụmụ bọị ma ndị kashia ma ndị ọga achọrọ m ịgwa gị taa na afụfụ dịịrị mmehie anyị na jizọs atagie achọrọ m ịgwa gị n'ụtụtụ a ị sị jizọs take my life o nye gị nzọpụta achọrọ m ịgwa gị n'ụtụtụ a na ọ bụ na ị sị jizọs bata n'ime m jizọs is here ọ dị ready to forgive you ọ dị ready some of us are gone too deep ụfọdụ ụmụ bọị agwọba n'ọgwụ ụfọdụ ndị ọga na-agwọ ọgwụ mana n'agbanyeghị etu mmehie gị dị ọ sị ya bụ na ị gwọmie n'ọgwụ jizọs na-azọpụta mgbe m bụ onye nkụzi na dcc under venerable awụzie enwelu one man bịa afụ m ofu nnukwu ọga ka ọ bụ o si ọnịcha bịa ọkpọ o ji convoy aga ma police escort dadi awụzie ka ọ bịara ịfụ ọ bụrụ na dadi awụzie apụtaghị a wee sị nya bịa afụ m ọ bịazie fụ m mgbe the man bịa afụ m ị ma ihe the man gwa m maka unu nwa na-aba cult gee ntị hapụ ekwensu aka o gị na ekwensu emekọna ife ịdị ihe m na-agwa gị no matter ka o si ashainụrụ gị ya gị na ekwensu emekọkwana ife o the man wee bịa afụ m wee sị m na ọ dị possible na ofu nwa ya ya adị ndụ ofu nwa afọzili ihe ọ mụburu bụ ụmụ ịnọ ọ fọ ofu ọ sị m ọ dị possible na ofu nwa ya ya adị ndụ na ya maịndịhọ ka ya nyaba taxi ịmala ọgaranya na-ayọ ka ya nyaba taxi ma ofu nwa ya dị ndụ m sị kezi i ji ekpe ụdị ekpere a ọ sị man of god ya ghọta na mgbe ya pere mpe ya dị 17 years ka mmadụ kpọ ya ya jee baa cult onyinye ma m ị ghọta ọ na-eme m obi abụọ o yiri weta isi bịa were isi ị ma the last thing ekwensu ya-eme the last thing ekwensu ya eme is to show you the end from the beginning eh, eh. ọ dị eme ihe ọ na-egosi kịta bụ na ịba cult ọ gaghị atụba gị egwu na ịba cult izugodo egwu ọga gị na ndị task force ahụ ekpe nwunye na ịba ihe ka ekwensu ya na-egosi gị pụtaba the man sị na ya dị 17 years mgbe ya ba cult na ejiga mana ife agwala ya mgbe ahụ bụ na enweghị nwa ya ya elu 25 years ọ ghọtaghị ya onye 17 years ekwubebe okwu ịnụ nwaanyị ka ị na-agwa na nwa ya ya elu 25 years okwube n'okwu ịnụ nwaanyị ma ya afọzi na eh, ịmụ nwa nwa ewere ọ ghọtaghị ife a na-akọ ọ sị na nwa ama elu 25 years mana m na-enwe ego asị ya na ị ya enwesasị ego ọ baa covenant with Satan ọ bụrụ na ị nọ na cult ụmụ bọyị welu nọmba m or ị bịa fellowship on Sunday agbasa fellowship bịa afụ m ka m nyelu gị aka ka ị brekie covenant ya offer ka m na-enye gị ọkwa ndị na-aba na cult ụmụ bọyị bịa fụ m bịa fellowship on Sunday na historical na ever fresh agbasa ị fụ m ka m nyelu gị aka now nwa bọyị a eh, that man o buo na kịta o nwego ego o mego okenye ọ nụgo nwaanyị mụọ ụmụ ịnọ nke mbụ mee 22 years o mee medicine ụbọchị ọ graduate na medical school ka ọ nwụrụ o sendịa nke ọzọ obodo oyibo ọ gụcha akwụkwọ nwụọ n'obodo oyibo ebunata ya nke ịtọ nwụọ na 24 years ọ fọzie ofu and nke ahụ dị 19 years o wee bịa jụba anyị na ọ bụgodị na asị ya nyabazie taxi ka nwa a dị ndụ na ya ya ekwe ma ma the story the good news bụ na o nye jizọs ndụ ya jizọs zọpụta ya achọrọ m ịgwa gị na jizọs nọ ebe a ị ya enye ya ndụ gị enwere ike ihe m na-agwa gị mee ị chọọ iji ọkpụkpụ aka na ike onwe gị mee ọ ya ekwe gị mee mana ị nabata jizọs gịnị ka ọ na-eli ịnabata jizọs nothing e nwere ụgwọ ị ya akwụ mba o nweghị ụgwọ ị ya akwụ just ị sị ya jizọs today i give you my life then sunday bịa na fellowship ụmụ bọyị anyị emelu gị ihe a na-akpọ follow up nyelu gị aka ị standịa in the lord achọrọ m ikpe ekpere ndị mbụ m ekpere m ekpe ụzọ ekpere naabọ

bụ ndị nọ n'okike agbụ dị iche iche ndị agọla ọfọ be nnafa na mmadụ ayị esi n'ezinụlọ ha pụta anyị breakie the yoke haleluya time ezugo